anụmanụ nwaanyị obodo gburu nwanne anyị nwoke bịakwute m ka m mee ya isi ụnyaahụ hey wonder shall never end and since this thing mere ọ gbara ọsọ like adị m afụzikwa ya for long time although ana m emebu ya isi mgbe the guy ka nọ ndụ ma since ihe a mere a na-eme ya that's e ji na-ebo ya ebubo na ọ ya nwa bụ ihe gburu nke nwoke a ka ọ gbara ọsọ nwezi ọ na-atụpụrụ ọnụ ọ dịghị esitezi side ndị malụ ya ndị side ndị be anyị malụ ya na-anọkarị ọ dịghị esitezi side ha wee bịa ya eze ama m ihe bụla eze m bịa ka m mee ya isi ka m mee ya isi m sị ya mba na enwekwa m customer na-eche m kịta na m adịkwa sure na m ma in fact ya bịa next time na m ehelp ya but ya bịa next time na m ya-emere ya isi na na m nwee customer already ọ sị ee na ya ejiri ego na ama m o ji wee chọba m na o jizi number m na o tena you know sị m ee na ya likera ka ndị be anyị si eme na since di ya nwụsịzi na m ma na ọ chị ụmụ ụmụ ịnọ na o nwere na-asupport enwede na-anọgidesi ya ka ekwa nke isi amanage nke a nke a sị m kịta na ọ bịana ka m mee ya isi m sịkwa ya ee na ma na nwe customer na m aya emere ya isi bido sabe ile m wee sị ya kịta ọ na ị nwere ọyị nwoke na-ehelp ma na-ehelp na ị nwere ọyị nwoke ọ sị na ya nwere ọyị nwoke but na ọ bụrọ onye be anyị na ọ chọzi ime anything with ndị be anyị na ndị be anyị nwere ka ha si eme omume na onye na na ọ na-ayị na-abụ onye obodo ha m sị ehe onye ahụ helpụbe nụ na ya helpụbe nụ ọ sị m ee na ọ ka anyị si eme na onye ahụ helpụbe m what of anyị nwa masịkwa na ụmụazị ya nwa bụ ụmụazị bụ na ọ mụtara onye obodo anyị onye be anyị nwa na ya ya nọgide si ka help anyị na ka o ji bịa ọ bụgodi isi ka m mee ya isi na ya ejiri ego m sị ya mba already na m nwere onye m na-eche na m aya emenwuru ya isi nekwe anụmanụ nekwe anụmanụ gburu mmadụ gbuo mmadụ ka na-eme expect ka ụmụnne di ya ndị ya na di ya na-asụ ofu asụsụ ka na-echeta ya na-atụpụrụ ya ọnụ uche anabayala ọ bụrụ na ọ ma ihe m na-akọwa gbasara anabayala ọ bụrụ na ọ ma ihe m na-ekwu gbasara n'isi ha ee ọ ya adị enwe gut ịbịakwute m eke and achọghị m ka mụ na ya na-abụ enwewe okwu ọ ka m gosibe ya yes m afụrụ ndị anabayala n'anya na m afụrụ onye ha nwa n'anya achọghị m pretend m because na ọ bụrọ m nwa ziri anụmanụ a ya ji eje etinye isi ebe a just pretend dey follow ya up ka o si na-akụ mpụ a na m enwero time ya wee nwee ike jụtasịkwa ya some things na-ahappen o wee bụrụ na nwa ya nwoke na-agbarụ ndị Sundowns Sundowns obodo a obodo a Sundowns e, obodo a ọ bụrụ na ị nọ obodo ị mana ihe bụ Sundowns Sundowns ndị junior ha nwa ya nwoke na-agbarụ ndị Sundowns e, footballer ka ọ bụ ya ọ junior Sundowns footballer ka that boy bụ ọ bụrụ na that boy bụ na o je change afa ụmụazị niile a change afa of the boy because asị m kezi maka our footballer ọ sị m ee ọ kpa afịa n'afọ obodo ha m dịzia surprise ya ka ezi ọ chịkwa nnọọ kene ee nọọ ka alụchi ọ ka alụchi dị ka ọ gịnị ka mpi abalị ya ka ọ gịnị ka abaghịla ihe nwa uche nji ekpọziara m afa ọzọ m sị I bet he is doing well right now ọ sị m yes he's doing well even na ọ na-achọkwazi ka ọ- eh, ka ebugo onye wee changesi afa ụmụazị a ọkwa m gwara unu agwa gezie ntị ka ị nụzia ka o si wee gbu nwoke ihe na-asị ee ka ka o si gbu ya nke nwa nke nwa because unu anaghị ekweta na ogbu ka a na-egbu ha otu ọbụla o si gbu otu ọbụla nwoke Igbo si nwu n'obodo a otu nwaanyị obodo bụ ogbugbu ka o gburu ya yes otu ọbụla o si wee gbu this nwaanyị a kịta nwa ka ya na di ebi n'ụlọ